aa kalata yochoka kumudzi ku malawi obwande mukuli chani chawango chikhulupiriro chonse tinacho kuti moyo wanu ulipo kumeneko womva za ife abale anu kuno kwanu ayi ndithu mulungu akutisunga basi achimwene bola masiku akumapita basi tukulu kutiyika inde kopya koma tangofika nopopima amwene ndimanena kuti kodi uloko ukhalire kulira tsiku ndi tsiku ndiye kulola misozi ndi kuyika m'mbale kutafuna zativuta basi tivomereza amwene kuopa kuchimwa nazo zinthu zakezi akhweze buses ndi amene andigulira sitampo tsiku la lero basi zabwino kwambiri ukakwera basi zakhweze umachita kuzifunsa kuti kodi inu ndili mu ndege kapena mu basi zoyenda mwadongosolo kwambiri nchifukwa chake anthu ambiri maulendo apa basi pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu ayi anapanga chisankho choyenda pa basi za khweze zokhazokha basi zodalilika basi za khweze ujeni kafadala anandipeza koma tali wefuwefu ngati waona mzukwa mwamva inu ndipo ndi anandidzidzimutsa osati masewerayi sikuti wapalamulatu ngati mmene mwina mwake kumeneko mukuganiziranso ayi koma kuti wangopa kupalamula Zikuoneka ngati mlamu wanga uja tsopano wayamba kukula. Waona kuti mm, zomanga kuti nthawi zonse ali mchitokosi cha mapholisa ngati anzathu andale aja sizimuthandiza kwenikweni. Paja pakatipa ndiye adaonjeza kwambiri kafadala inu. Eh? Ulendo uliwonse pang'onong'ono hayi ammangatu ayi nkhani za mademo ayi akd koma magenda apolisi uku ayitu amanga akuti amatukwana ayi koma ndewu ndekumowa amanga ulendo omaliza atammanga pa nkhani za mademo namuuzitsa kuti amwene zomadzaperekera nsima mchitokosi cha mapholisa zatitopetsa tsopano mukudzabwereranso kuno sidzaponda konso ndiye zikuoneka ngati kuti anamva kafadala chimene ndikuonera kuti zikukhala ngati mwina mwake anamva ndimene wachitira ulendo uno amwene akuti anakumana nako kanyama kaja kotamidwa kaja akuti kakuyenda kumachita kumuthamangira kanyama kangaka kamene kwathu kuno kavuta kwambiri anthu si mmene akumangidwira chifukwa cha kanyama kameneka kapangolini ndiye akuti kaya amachokera kumowa kaya kenaka wakumana nako kangakaka kakuyenda kudziwa ndikumadziwa ndithu kuti akakaka ndikangokatola ndiye kuti basi ndawoloka koma amadziwanso bwino lomwe kuti inde ndiwoloka koma akandipeza nako ndi andikhaulitsa mulandu wopezeka ukusunga kangakaka sumasiyana ndi mlandu wofuna kunyonga munthu umakhaula kwabasi ndiye ngakhale akuti kamakhala ngati kakumuthamangira kangakako iye ndi anali kusa liwiro achimwene kwinaku akukuwa kuti hey, hey, kanyama kakumpanda wachifumu kaja kanyama kaboma kaja kakundithamangitsa atatulukira ali wefuwefu aliyense sanamvetse kuti kodi akuti chiyani mmene timadzazindikira kuti hii kodi kani akunena ngaka pangolini ayi ndithu tinali tabalalika osati masewera ayi komabe namuyamikira kwambiri kd kuti kumeneku nde kukhala nkhani zinazi umazunzitsa nazo anthu ena ake osalakwa kanyama kameneka kukumana nako osalimbana nazonso ayi ofunika kugwada pansi nkumakuwa kuti dutsani abigi dutsani angaka ndinu akuluakulu basi kuyambira lero mwabwera chapoteropo ife tidzithawa inu angaka namulimbikitsa kuti zimenezo ndiye nzeru amwene ukaona kangaka kakusambira m'matope basi iwe udzikhala ndithu pansi ukuombera m'manja kuti zoonadi abigi zoonadi loko kakachita mwatsoka nkukalowa m'nyumba mwako iwe tulukamo ukukuwa kuti hei ndipulumutseni ndipulumutseni ndimangodandaulani kuti chidwi chonse chimene tikuonetsa posamalira nyama zosowa ngati zimenezi ngaka mabwanawo chidwi chomwechonso aonetse kwa anthu amene akukhala mozungulira nkhalango zimene timeneti tikumapezekapo pepanitu mutikhululukira nanga si obwantasafe zinthu zinazi sitimazitsata kwenikweni koma timaona ngati mwina mwake pofuna kuteteza zachilengedwe kuti zisaonongeke tisamangolimbana ndi kumenya nkhondo kumtundaku mwina mwakenso tizikhala ndi nthawi yoona kuti chikumatsitsa dzaye ndi chani ndipo mwina tikonze njira yoti m'malo moti anthu adzikha dovu akaona kapangolini kakuyenda adzikhala otanganidwa kupanga zinthu zina zake zoti ziwabweretsere kenakake kangachepe pakhomo pawo mwa njira ina tikumalimbana ndi zizindikiro za malungo m'malo molimbana ndi udzudzu umene ukubweretsa malungowo onse aja odula mitengo kumaotcha makala paja takhala tikuchita kuwalembera asilikali ankhondo matchangala awisi kumachita kuwagwira ngati amaliwongo ndiye kuwakutumula ndiye kuwadzoka matope kuwadumphitsa ngati chulechule iwe bwantasa koma kwa kanthawi ndithu khalidwe limeneli silikuthabeyi ndifa yake ndikuti mwina ofunika kuchilimika kuthetsa kaye zifukwa zimene zimawapangitsa anthu kumathamangathamanga kuchita zinthu zoda mutuzo madera ena ake amene anthu akukhala ndi omvetsa chisoni kwambiri alibe malo olima kuti angamakolole zinthu zoti ndikuwathandiza m'moyo mwawo m'makomo mwawo mwina muli umphawi wadzaoneni anthu okhala m'maderamo amangofunika nthawi yachisankho yokha basi koma zikatha zisankho m'madera ena ake kumakhala ngati kulibe kwa anthu anthu amenewa akangomva zoti kangaka kakuyenda monyang'wa akatu akuti ndi ndalama zankhaninkhani basi amakopeka nazo zazii madera amene kukudulidwa mitengo anthu kumagwira tangakati nkumaponya m'malaya tati ndipiteko tikaone kuti kodi anthu akumeneko Tingawathandize bwanji? Apo ayi ndiye kuti nkhani zake zizingokhala zoopsezana basi. Koma tsopano nkumadabwitsa kuti sakufuna kusiya kupanga zimenezo. Ujeni, kunali masankho kunoko de mm, ayi zotsatira zake zokhalabe zozondoka amwene. Nthawi ina ake ndalankhulapo koma sizimamveka. Zimadzaoneka ngati a Bwande openga mwachita bwanji. Ndadandaulapo kuti akuluakulu kumtambomtamboku tagwirizanani mwachangu anthu asanayambe kuda kukhosi ndena ake akhala kumanena kuti a Bwande achabechabe awa musawamvere lero ino kukachitika zisankho mpingo woti wangotuluka kumene m'bwalo posachedwapa zilumika zitatu sizinathe ndi komwe kukumakhala kuli zii zochitika zake zosakoka mtima amwene atsogoleri akumazipeputsa akumati a ife tikadali ndi mphamvu ifeyo palibepo apayi ngakhale taluza palibepo za ntchito apayi ife tili ndi anthu paliponse ife anthu adzazidzimukanso kuyipa kwa mphamvu zikamachoka mwa munthu munthuyo kumakhala kovuta kuti azindikire kuti mphamvu zamugwamo amadziona ngati ali ndi mphamvu kenaka akaphofomoka chagada ndi pamene amadzakumbukira kuti ii zoonadi ondiuza analipo koma nkhutu mwanga Pang'ono ndi pang'ono zisankho zachibwereza zikumachitika kuno ndipo pang'ono ndi pang'ono dzina la mtambomtambo likunka lifufutika. Timaona ngati kukhala enafe pamenepa pamayenera kukhala kaye pansi ndi kudziunguza kuti akuluakulu, nyengo ya mara iyi. Samisoni adali wamphamvu kwambiri. Sanamvere uphungu. Anakadziphatika kwa mzimayi wachilendo. Nthawi zonse Afilisiti akamutsikira, Delila amakuwa kuti, Samisoni! Afilisiti akutsikira! ndipo monga munthu wamphamvu kwambiri nthawi zonse amadzambatuka nkudzigwedeza kenaka uyo kuyamba kupotokola afilisiti kuwathyola makosi mmodzimmodzi pakupita kwa nthawi anakomedwa kwambiri amakonda kupanga mwachizolowezi a zosadandaulitsa nthawi ina akadatitulutsa m' mabomamo koma a, tinakwanitsanso kubwerera Hmm. asamisoni ataulula chinsinsi cha mphamvu zawo zinthu zinasokonekera afilisiti atamufikiranso delila monga mwa nthawi zonse anakuwa samisoni afilisiti akutsikira iye anaona ngati monga mwa nthawi zonse adzukanso mwamphamvu adzigwedeza ndipo aphophola afilisiti onse koopsa ah, ananu zinali zachisoni kunali kutha kwa shasha kutha kwa chiphona timipingo timene pano tikumazilimbitsa mtima kuti a anthu ambiribe akadali kumbali yathu tikadali ndi mphamvu ife ofunika kuganizanso kawiri katatu ukhoza kudzaona nazo minyama ngati ya samisoni yoti ayitu ife timatere komanso timatere msewu wa blantyre bypass road osauyiwalatu mabwana komanso achinyamata ku mwanza amangireni sitediyamu mwina nawonso ndikukhala ndi timu yawo ya mpira yolongosoka yoti ikhoza mamenya ndi matimu osadziwika ngati achina luzapuluwa live ndi njonjo long live obwande ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuvuga kunyasalande sungamvetse